ala mun bɛ sankolo kɔnɔna na tanu bɛ ala ye ala mun bɛ dugumakolo sanfɛ tanu bɛ ala ye ala mun bɛ san ni dugu cɛ tanu bɛ ala ye ala mun bɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ fan bɛɛ ustaz ala kelen mun bɛ yen ni a bɛ fan bɛɛ o ye dayimu masa de danni tigi ala mun ye danni kɛ ale bɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ fan bɛɛ i y'i yɛrɛ waso cogo o cogo k'a fɔ ko e kɛra ala ye i tɛ se ka kɛ fan bɛɛ firawuna tun bɛ fan bɛɛ wa a ko k'ale ye ala ye don ustaz ngala ngala ngala ngala batola ninnu

a ma tigɛ lolo ninnu na ani kalo ninnu ani tile ninnu mun de kosɔn parce que k'u bɛ tunu donc u tɛ fan bɛɛ tɛ fan bɛɛ ustaz an b'o ala tanu tiɲɛ n'an y'o ala tanu an bɛ sɔrɔ ka foli kɛ ka ɲɛsin mɔgɔw ma mɔgɔ minnu b'a la k'an lamɛn nin wagati nin kɔnɔna na mali kɔnɔ ani mali kɔkan an b'u fo ni silamaya foli dakan ye foli min bilalen don ala ka gafe belebeleba in kɔnɔna na ka bɛn kuranɛ sura jumɛn
ala ye mun de fɔ yen a ko salamu salamu aleykum salamu aleykum ala ka kisi bɛ aw ye ala ka kisi bɛ aw ye o kisi nin a ma mɔgɔ bɔ mɔgɔ la dɛ sabula mun na ala ma sɔn ka

n'i kɛra adamaden ye ka ban hali n'i tɛ ala ko la e kan ka fo ni salamu ye n'a ye ala diya e bɛ don o salamu kɔnɔ parce que e tun tɛ ko kunna ala bɛ se k'i kɛ ko kunna ko kunna o kɔrɔ i bɛ se ka ɲɛnamaya quoi o la n'an ye mɔgɔ bɛɛ fo o la an yɛrɛ bɛ an yɛrɛ fo

an bɛ sahidu bɛɛ fo bɛɛ ni alikaw sisoko ye sisoko tɔgɔ ye kosɛbɛ fo yan fo kɛɲɛba kɛɲɛba kɔnɔna na an bɛ mali sahidu bɛɛ fo A ani bɛɛ. diɲɛ sahidu bɛɛ a bɛɛ an b'u bɛɛ don Ah. ale kelen pewu tɔgɔ la Tiɲɛ. kɛɲɛba kɔnɔna na Kosɛbɛ. ka u fo awɔ u n'o ka kan an b'a fɔ u ma Ah. salamu aleykum salamu aleykum ala ka kisi bɛ aw ye ala k'a k'u ye tiɲɛ
o foli ninnu tɛmɛnen kɔfɛ Mhm. ustaz ahan

o kamanagan kuma nin an b'o kɛ donkan ye ka sɔrɔ ka an ka babu ɲini ka sigi a kan ustaz tɛmɛna ye ya ayuha rasul nin ye welemada belebeleba dɔ ye quoi a bɛ k'o ɲɛsin kira ma
muhamadu ma a ko ne ka ciden ya n ka ciden tɛmɛna ye la yahzunka allazina yusari'una fil kufri ko i dusu kana na kami kami i dusu kana tiɲɛ i dusu kana tɔɔrɔ maaw kama maa minnu kafiriyara ne ala ma ko
maa minnu bɛ ɲɔgɔn dan yɛrɛ ma
o bɛ ɲɔgɔn dan kafiriya ma
Ustaz, ah. ko kira kana na a yɛrɛ tɔɔrɔ a yɛrɛ tɔɔrɔ parce que a yɛrɛ ni tiɲɛ a yɛrɛ dusu kasi a yɛrɛ dusu kasi ah. ni maa ninnu sababu hmm? y'a ye quoi mɔgɔ hmm. minnu bɛ ka boli ka ɲɛsin kafiriya ma o bɛ ka ɲɔgɔn dan yɛrɛ ka taa kafiriya ma mais a lamɛn dɛ hmm. mun de kosɔn ala kira dusu tun bɛ ka kasi ah. tɛmɛ ni aya nin ye quoi min allazina qalu amanna bi afwahihim ka bɔ mɔgɔw de la mhm. a dusu tun bɛ ka kasi dɔ wɛrɛ tɛ ko parce que mɔgɔw minnu mɔgɔ ninnu y'u kanto mhm. k'olu ye limaniyabagaw ye k'olu ye limaniyabagaw ye n'u dabaraw ye ni u dabaraw ye ala ustaz mhm.

walam tu'min qulubuhum donc ala kira ɲɛ b'a la mɔgɔ minnu bɛ a nɔfɛ mɔgɔw de ko u sɔnna quoi u sɔnna u limaniyara ni ala ye ko u limaniyara o kɛra limaniya jɔn ye mais o ko in bɛ dabara de la quoi a t'u dusukun na ustaz a lamɛn dɛ o ko ko sisan ala yɛrɛ bɛ définition di limaniyajɔn ye mɔgɔ ye mɔgɔ min sɔnna kuranu na a limaniyara ni kuranu ye a tilara ka limaniya ni kitabu fana ye minnu jiginna ka kɔn ala kira ta ɲɛ ni o ye tawurata ni linjila ye donc limaniyajɔn ninnu olu de tun wele mumini wa olu de ye mumini kuranɛ sura jumɛn kuranɛ sura seegin suratul anfal aya bi wɔɔrɔ ani aya naani ya ayuha nabi hasbuka allahu wa mani tabaaka minal muminina eh, ne ka nabi ɲuman ya n ka nabi ɲuman ala y'i wasa ani mɔgɔ minnu tugulen bɛ e kɔ ni u welela danabaw mumin ala kira nɔfɛ mɔgɔw de bɛ wele muminu o yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ de don sisan a faamuna jati jati jati k'a fɔ ko mɔgɔ minnu limaniyalen don olu de welela ala kira nɔfɛ mɔgɔw danabaaw mhm. donc sisan o mɔgɔ ninnu cɛ la ah. mɔgɔw de bɛ yen ah. bɛɛ ko ko o ye kɛra limaniyajɔn ye a bɛ ko maliyɛnw e tɛ maliyɛn si sɔrɔ mhm. bon an b'a fɔ maliyɛn minnu ko k'olu ye silamɛ ye bɛɛ ko ko an limaniyara k'a ta kayi fo ka taa bila kidali bon ala ko ko ni i limaniyara hmm. i ka limaniya kan ka sigi kuranɛ de kan quoi ani kitabu minnu jiginna ka kɔn kuranɛ ɲɛ olu de bɛ wele limanajɔn mais problème nana kɛ mun ye hmm. nin daminɛna depuis ala kira tile mɔgɔw de ko u sɔnna mais jaa da de don u dusukun ma sɔn munna hmm.

kojugu i kana mankan fana jigin kojugu i kana gundo quoi wabtagi bayna zalika sabila e ka jɔ cɛmancɛ hakɛya ɲini i ka hakɛ kalan in bɛɛ i b'a kɛ o fila ni ɲɔgɔn cɛ hakɛ awɔ han tiɲɛ kabako de don dɛ kosɛbɛ donc o la ee kuranɛ sura tan ni wolonwula n'i b'o wele ko suratul isra ye aya kɛmɛ ani aya tan ala b'a fɔ ko adamadenw minnu ko ko aw limaniyara aw kan ka seli nin kɛ o kɛcogo de la c'est-à-dire que seli fan si yɛrɛ de tɛ minɛ mun kan ka gundo i tɛ pɛrɛn n'a ye fana kojugu mais i bɛ a bɛrɛbɛn cɛmancɛ la o la nin tɛ ala ka kuma ye wa nin ye ala ka kuma ye kuranɛ sura tan ani wolonfila kuranɛ de tɛ wa aya kɛmɛ ani aya tan yɛrɛ kuranɛ de don aya don kuranɛ don kuranɛ de don tiɲɛ bon ko mɔgɔw de ko limaniyara u sɔnna o ma quoi mais da de don quoi dabara la ten dabara la mais u dusukun ma sɔn Allahu maliyɛn joli de bɛ a ka s- e bɛ maliyɛn misiri jumɛn de joli misiri joli joli de dɔn ni u t'u ka seli gundo a ka ca u bɛɛ b'a gundo fo jamakulunin fitinin u bɛ lansara gundo u b'a gundo u bɛ selifana gundo u bɛ fitiri jɔ laban fila eh, kelen gundo safo jɔ laban ninnu u b'a gundo Ousseyn k'a sɔrɔ olu ko k'olu ye limanajɔnw ye bon n'u dun ye limanajɔnw ye kuranɛ ye mun f'u ye u kan k'a kɛ ten de mais u ko ko u sɔnna dɛ da la mais dusukun ma sɔn parce que aya filɛ ka d'u ma u banna aya la misali wɛrɛ kuranɛ sura fila aya kɛmɛ bi seegin ni wolonwula a bɛ sun dafa fo su su dun sun tɛ tigɛ tile bin sun a bɛ sufɛla de kɔnɔ ni dibi de donna i bɛ sun tigɛ ala m'o de fɔ wa u bɛ sɔn k'o kɛ wa donc u dusukun banna mm. mais da la u ko k'u sɔnna quoi ala kira tun dusu makasilen don nin mɔgɔ sugu de kɔrɔ quoi tɛ kuranɛ aya waleya ayi k'a sɔrɔ u dun ko k'u limaniyara awɔ awɔ ah, a dimikun don a dimikun don mais ala ko k'a kana dimi quoi k'a k'o to yen hmm. tɛmɛ n'a ye ustaz wa mina lazina hadu ani ka bɔ yahudiyaw fana cɛma ala kira tun bɛ dimi yahudiyaw fana kɔrɔ o cogoya kelen na nin jamakulu fila bɛ muminiw minnu ko k'u limaniyara mumini denw parce que ciden nɔfɛ mɔgɔ bɛ wele mumini a bɛ kurani sura seegin aya nabila musa nɔfɛ mɔgɔ bɛ wele yahudu a bɛ kurani sura bi saba ni fila aya nabila isa nɔfɛ mɔgɔ bɛ wele nasara a bɛ kurani sura jumɛn
tan ni naani
donc sisan ka fara a yɛrɛ ka mantɔn mɔgɔ ni o ye bi wele ko muminidenw a ni tun bɛ tiɲɛ u kɔrɔ ani ka fara yahuduw fana kan mais nin jamakulu fila bɛɛ mun de kosɔn u ye kuranɛ in yɛrɛ bila ustaz ala bɛna o de fɔ ka tugu kuma in na samauna lilkazibi ko nkalon de ka d'u ye quoi u bɛ fɛ ka nkalon de lamɛn quoi mais nkalon nin ustazi nkalon nin u b'a sɔrɔ cogo di tɛmɛ n'a ye samauna likawmin akarina lam yatuka kuma fɔra u bɛ mɔgɔw de lamɛn u bɛ jamakulu dɔw de lamɛn mɔgɔ minnu ma na e alakira yɛrɛ ma fiyewu n'i ma ɲɔgɔn ye kuma tɛ ka na i ma
o bɛ diinɛ ko kuma minɛ k'a fɔ ko karisa de y'a lakali mais o y'a minɛ mɔgɔ min bolo a ma ala kira ye a ma surunya k'a ye donc u bɛ nkalon ninnu de minɛ ka diinɛ waleya n'a ye ustazi seli gundura cogo di
a gundura kuranɛ aya kɔfɛ ne kuranɛ aya jɔn de y'a f'u ye ko seli bɛ gundu ko dɔ de y'a lakali o mun y'a lakali a bɛ f'i ye u yɛrɛ u yɛrɛ b'a fɔ i ye dɛ misali la bukari mhm. an ka misali ta bukari kan misali misali ka ca quoi bukari alakira ye wa ɔ e dun ko ko seli bɛ gundo ne k'a minɛna bukari de la ah. bon o bukari fana y'a minɛ jɔn na hmm. o fana de y'a minɛ mɔgɔ dɔ la mɔgɔ min ma deli ka ala kira ye donc nin kuma tɛ minɛ mɔgɔ bolo fiyewu
o tɛ kɛ diinɛ kuma a tɛ minɛ mɔgɔ bolo k'a fɔ karisa de y'a lakali quoi ayi o tɛ diinɛ ye waha wajibi don wahayu de don wahayu awɔ wahayu don ye jumɛn bilankɔnɔ

suratu juma b'o baro d'i ma o kuranɛ sura bi wɔɔrɔ ni fila aya duuru ko tawurata dira
tawurata dira mɔgɔ minnu ma
o y'u mhm. fara ka bɔ tawurata la
fali misali a donnen bɛ gafe nafamaw la a bɛ bu ci a bɛ taa bu ci a bɛ taa n'a yɛrɛ ten a t'a dɔn k'a fɔ fɛn barikama yɛrɛ bɛ ale kɔ ale tɛ foyi kalama ko yahudu ninnu kɛra ten o kɛra ten donc an ko o misali ah. an man kan tɛ ka olu ladege ayi tiɲɛ tɛ wa tiɲɛ bon ala kira yɛrɛ ye mun de fɔ kuranɛ sura mugan ni duuru wa kala rasul aya bi saba segin a kan kɔrɔna sura mugan ni duuru suratul furkan aya bi saba ala kira yɛrɛ ye mun fɔ wa qala rasulu ya rabbi ko n tigi ala kira yɛrɛ de ko ten han kosɛbɛ ko ya ne tigi ala inna qawmi ittakazu hadha alqur'ana mahjuran ne ka mantɔnw fana tɛ wa o ye kɔrɔna kɛ bolo kɔfɛ to fɛ fasahi olu tigɛ ka bɔ a la donc o dimiya de tun bɛ ala kira la

alhamdulilayi rabbil alamin bugari fana danban ban fanba ni naga naga kan dama dama dama a lamɛn dɛ k'u ye kɔrɔna bila kɔ pewu o fana kɛra fali ye kɔmi yahudu yahudu ye nin ɲɔgɔnna de kɛ tawrata dir'u ma mɛ u ye tawrata bila u taara talimudu dilan kosɛbɛ muminiw minnu ko k'u limanara ni da ye k'a sɔrɔ u dusukun ma sɔn olu fana nana kɔrɔna dɛn u y'a dɛn ka taa hadisa kitabu lalaka mɔgɔ minnu ma surunya ka ala kira ye ka taa kuma minɛ olu de bolo ala filɛ k'o de fɔ kɔrɔna sura duuru aya bi naani ni kelen a nin aya nin aya ye karamɔgɔw bin dɛ karamɔgɔ hadisatigiw aw ta tiɲɛna dɛ n'aw ma segin aw kɔ
kuma mun b'aw bolo a ma bɔ ala kira yɔrɔ a y'a minɛ mɔgɔ mun bolo a ma ala kira ye ala filɛ k'u jalaki ko nkalon de ka d'u ye parce que u bɛ taa kumaw de minɛ mɔgɔw de fɛ mɔgɔ minnu ma ala kira ye u ma surunya k'a ye maa si t'a f'i ye a lamɛn dɛ ustaz maa si t'a f'i ye hadisatigi foyi tɛ dugukolo kɔ kan mun b'a f'i ye ko muslim ye ala kira ye maa si tɛ yen mun b'a f'i ye maliki ye alakira ye maa si t'a f'i ye ko bugari ye alakira ye maa si t'a f'i ye ko hanifa ye alakira ye maa si t'a f'i ye ko hanbali ye alakira ye wa diinɛ kuma dun minɛnen don olu de bolo ah. diinɛ baara bɛ ka kɛ ni a ye hmm. k'a sɔrɔ a dun ko k'a ye kɔrɔna de di alakira ma a n'a ka mantɔn mɔgɔw walasa u ka limana n'a ye wa limanajɔnw yɛrɛ yɛrɛ de mɔgɔ ye minnu limanalen don o kitabu la hmm. ka tila ka limana kitabu kɔrɔ eh, jiginnen kɔrɔw la mɛ misali
tawrata ni linjili mɛ i b'a dɔn n'i y'o kuma fɔ u bɛ mun fɔ wa ko tawrata yɛlɛmana n'u m'a fɔ a yɛlɛmana u b'a fɔ k'a dati tɛmɛna k'a binna mun tɔgɔ yɛrɛ ma fɔ a ye dun ale taara o minɛ
muwata maliki fɔr'a ye min muslim fɔr'a ye lakadari mun b'a bolo de a b'a kalan a fɔr'a ye min mɛ o dun b'a bolo
a poronen b'o de kan
billazi uhiya ilayika

ustaz saka kun de b'i n'o ɲɔgɔn cɛ dɔw ko ah. ko an b'a fɔ ko kɔrɔna dɔrɔn mm. e kɔrɔna de ye dɔrɔn ye karamɔgɔkɛ i ta tiɲɛna koyi ayi a ka ko banna o ko mɔgɔ dɔw wulilen don mm. u b'a fɔ ko kɔrɔna dɔrɔn mm, ko kɔrɔna dɔrɔn k'u tɛ sɔn ala kira ka hadisa la k'a sɔrɔ ala kira ka hadisa ye jumɛn u b'a fɔ ko bugari ala filɛ k'a fɔ ko mɔgɔ minnu bɛ nkalon kanu ala kira diminen bɛ olu kɔrɔ parce que u bɛ taa diinɛ ko kuma minɛ mɔgɔw de bolo mɔgɔ minnu ma ala kira ye k'a sɔrɔ diinɛ kitabu kelen pewu de dira ala kira ma mɔgɔ min b'o fɔ i ye o de ye ala kira ye point ni mɔgɔ wɛrɛ y'o fɔ i ye ala kira ladegebaga de don point a ko ala kira kɛra ladege la sɔn hɛrɛma ye kurani sura bi saba ni saba aya mugan ni kelen a ma ban lakadi kana fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarjulaha walyawmal akhir Ah, ni e ta ye ala ko ye ani kiyama ko ye dɛ ah. bon ala kira k'a ka sɔgɔ kɔrɔna de la ala kira tun sɔgɔlen don fastamsiku billazi uhiya ilayka sabula mun na innaka ala siratin mustaqim o de ye siratigɛ tilennen nin ye ah. ɔ bon ala kira tun sɔgɔlen don kɔrɔna de la o a ye kɔrɔna de kɔrɔna de dira a ma sisan mɔgɔ mun bɛ kɔrɔna fɔ o de ye ala kira ladegebaga ye ala kira ye mun fɔ i seginna o dɔrɔn de kan i ma dɔ wɛrɛ fara a kan wa o de ye diinɛ ye mais n'i taara mɔgɔ wɛrɛ fɛ mɔgɔ mun ye fɛn wɛrɛ f'i ye mun tɛ kuranu ye ko ala kira de ko ten a ye nkalon da ala kira la parce que ala kira y'i kali ala la ni kɔrɔna tɛ ale ma dɔ wɛrɛ fɔ mɔgɔ ye kɔrɔna sura wɔɔrɔ aya tan ni kɔnɔntɔn o la ustaz a ye dɔɔni fɔ an bɛ babu sigi nin tun ye donkan ye ka maaw jansa n'i bɛ kitabu wɛrɛ kan

a bɛ mɛlɛkɛw de bila mɛlɛkɛ minnu ko fɔra ye kɔrɔnɛ sura bi wɔɔrɔ ni wɔɔrɔ aya wɔɔrɔ gilazun shidadun ko mɛlɛkɛ gɛlɛnw don sont redoutables olu tɛ hinɛ u tɛ makari o ye tiɲɛ ye ala kira ninnu bɛ hinɛ kɔrɔnɛ sura saba aya kɛmɛ bi duuru ni kɔnɔntɔn aya kɛmɛ bi duuru ni kɔnɔntɔn ala kira hinɛ ka bon n'a tigɛra o b'a fɔ ko non ko a ye ninnu to yen tiɲɛ don ala kira ni o yɛrɛ tɛ ɲɔgɔn ye
o sa kɔrɔnɛ sura duuru aya bi naani ni kelen an b'a fɔ karamɔgɔ ka taasi nin aya kan ka taasi dɛ
a kuma tɔ bɛ yen dɛ mais a tɔ kɔmi babu tɛ nin ye nin tun ye donkan ye dɔrɔn ka mɔgɔw jansa k'a jira k'a fɔ anw de ye mɔgɔw ye minnu limaniyalen don tawurata ni linjila ani kɔrɔani point kutubu sa samawiyatu sanfɛ kitabu a banna kɔrɔna sura saba aya bi duuru ni mhm. saba kuma ma ban peuple minnu bɛ wele shahidu rabbana ah.
amanna bima anzalta yayi

misali ah. kafiri de ye mɔgɔ ye diinɛ kɔnɔ mɔgɔ min bɛ kiiri di mɔgɔw ma ko ala ko ten ala ko ten kira ko ten ala ko ten kira ko ten mais a tɛ k'a bɔ kitabu jiginnen kɔnɔ a bɛ ka kuma in ta kitabu wɛrɛ kɔnɔ mun tɛ kitabu jiginnen ye. mais jalamugu b'a kan na kɔlɔsi b'a bolo. awɔ. bonsi tɛ.
olu de ka ca o. alahu akubaru.
hali i kana siga a la.

i den de bɛ wuli ka ci tigɛ i ye k'a fɔ ko bɔn e bɛ ka mun fɔ tiɲɛ tɛ ala ka kuma tɛ nin ye e ko seli bɛ gundo dalu jumɛn b'i bolo tawurata t'o d'i ma linjila t'o d'i ma kɔrɔna t'o d'i ma kɔrɔna b'a f'i ye ko seli kana gundo linjila b'a f'i ye seli kana gundo tawurata b'a f'i ye seli kana gundo o de bɛ nin kitabu saba bɛɛ kɔnɔna na kana siga o kuma na dɛ kabako aw dun bɛ seli gundo a y'o bɔ min
e yɛrɛ ka diinɛ i b'a labɛn ni dɔnni ye k'u limaniyara ni da ye ko dusukun ma sɔn walam tumini nin fɔ aa est ce que aw ye a ye nin faamu o tuma na dɔnnibaa ninnu ma nin faamu wa
dɔnniba ko kuma fɔra ye yan donc aw ka dɔnniba ninnu ka dɔnni ka bon ni ala ta ye ala ko kul atualimuna laha aw ka dɔnniba ninnu aw ka mɔgɔ ninnu adamadenw de bɛ diinɛ ɲɛfɔ ala ye

diinɛ t'i ta ye donc ala ko mun mhm. i b'a kɛ ten n'i m'a kɛ ten mhm. i bɛ ŋaɲɛ fɛ donc o de ye mɔgɔ ye minnu k'u limaniyara ni dabara ye mɛ u dusukun ma sɔn bon olu de ka ca an fɛ a ka ca karamɔgɔ kunda yɛrɛ awɔ n'i ko kɔrɔna non kɔrɔna ye bakuruba ye kɔrɔna bɛ nin fɔ a n'a dabara tolilen usitazi an k'an ka babu ɲini n'o tɛ ne an ko bɛ yen dɛ ala k'an dɛmɛ
o don ko
an bɔra kaburudon na
an ye su don o ye kaburu ɲininkali minnu fɔ an y'o bara ci ka bɔ ala ka gafew kɔnɔ ka yira k'a fɔ tiɲɛ tɛ kiyama don de ɲininkali bɛ yen kan'i yɛrɛ jɔrɔ musokɔrɔba kiyama kiyama don de bɔkɛ bɛ yen kan'i yɛrɛ jɔrɔ cɛkɔrɔba kiyama don de nisɔndiya don bɛ yen tiɲɛ kaburu ɲininkali tiɲɛ tɛ dɛ non usitazi an y'o bara ci o banna mɛ na sisan
n'an seginna ka na so dɛbɛw bɛ fɛnsɛ karamɔgɔbaw bɛ sigi an bɛ kɔlɔsi janw ta an bɛ gafew sigi an yɛrɛ ɲɛkɔrɔ alhamdulilayi rabil alamin yala duwawudenw bɛ yen wa k'u bɛ yen aa a b'aw jija sarakati la dɛ a k'aw jija dɛ sisan aw bɛ mun kɛ ka ɲɛsin su ma aw de ye su ta ye dɛ fo an bɛ an karamɔgɔ a y'a sɔrɔ an yɛrɛ sigilen bɛ mɛ an n'olu tɛ kelen dɛ fo u b'a fɔ ko saraka bɔlaw ko ala ka aw mɛn ka sara ala ka aw mɛn ka sarakati bɔ a ye
a b'a fɔ ko tile saba sarakati a b'a fɔ ko tile wolonwula sarakati tile bi naani sarakati nin bɛɛ bɛ yen usitazi san yɛlɛma
awɔ a sarakati bɛ yen an bɛna an b'an bonbonsi su tulu la an bɛ gafew nɔɔni n'a ye
an bɛ kuranu kalan su ye

nin ye ala ka kuma ye wa mm. ni adamaden fatura nin de kan ka kɛ su ye wa mm. babu bɛna sigi o de kan ni a kɛra o ye ah. dalilu jumɛn de b'a la ala ka kuma na mm. n'a ma kɛ o ye ah. dalilu jumɛn de b'a la kosɛbɛ dalilu bɛ di misali ah. an ka sarakati ko ɲɛɲini o la an ka taa kuran sura bi wɔɔrɔ ni saba mm. an k'o lajɛ sarakati kunkan ko la munafigiw ko fɔ sura munafigiw ko fɔ y'a ye sura nin yɛrɛ a tɔgɔ man di a man di
a tɔgɔ man di a tɔgɔ man di ko munafigiw ko fɔ sura munafigiw ko fɔ sura ah. a titiri man di ni titiri man di bɔn a sarakati ko bɛ na i bɛna ye k'a fɔ hmm. yala karamɔgɔ ninnu mumini yɛrɛ yɛrɛ de don wa munafigiw de don munafigiw de don ayi o de bɛna ye o o de bɛna ye an kana perese dɛ ah, an m'a kalan fɔlɔ an k'a kalan
mɛ a titiri man di a man di n'a ye titiri ta suratul munafiqun mm, mm. kuran sura bi wɔɔrɔ ni saba ah. an ka aya tan lajɛ mm. ustaz kumaba dɔ bɛ yen sarakati kunkan ko la ala ye mun de fɔ wa anfiku mimma razaqnakum min qabli an yatiya ahadakumul mautu
ko anw ye aw garisɛgɛ mun na k'aw k'o ni ala ka sira kɔnɔ ka kɔn saya ka nali ye aw ma dɛ o don
fayakula rabbi lawla akartani ila ajalin karibin sabula
ni saya nana jɔ mɔgɔ o mɔgɔ da o tigilamɔgɔ b'i kanto sabaga nin sabaga nin min bɛna sa mun bɛna sa a tun b'a fɔ ala n'i tun bɛ se ka wagati kunkurunin fara n ka ɲɛnamaya kan fa asaddaka wa akun mina salihin fa asaddaka segin a kan fa asaddaka saraka saraka saraka ah, an ka saraka bɔ su ye a lamɛn dɛ ah, yɛrɛ i n'i ka arabu mɛnbaliya bɛɛ ah, i ye sarakati mɛn ye
ko
k'aw ka nafolo nafolo mhm. sɔrɔ mhm. ala bɛ ka aw garisɛgɛ sɔrɔ minnu na mhm. a ko k'aw ka o sɔrɔ ninnu a ka o di ale ala ma kosɛbɛ k'a kɛ sarakatiw ye ka kɔn aw yɛrɛ ka saya ɲɛ ko sabula sabula sabula ni saya jɔra ni minɛmɛlɛkɛw jɔra mɔgɔ o mɔgɔ da k'a b'i kanto de ye ala wagati kunkurunin fara n si kan kosɔn ne ka sarakati bɔ n yɛrɛ ye kun mina salihin ka fara

ni ni mun ka sarati dafara ko fɛn tɛ fara a kan ayi foyi tɛ fara a kan i t'i yakaruya i t'i retarder ni foyi ye ustazi
aa lamɛn jamakulu ala ka hakili ɲuman d'a ma ala ka diinɛ gɛrɛgɛrɛ a fɔli nɔgɔya karamɔgɔ ninnu da u ka tiɲɛ fɔ aw ye ustazi hmm. maa tɛ saraka bɔ mɔgɔ ye o tɛ kɛ dun a ko ale bɛ k'i garisɛgɛ mun na hmm. k'e de ka sarakati bɔ i yɛrɛ ye yanni ka kɔn i ka saya ɲɛ hmm. o de fɔra ustazi ah.
i bɛ se ka kuma dɔ fɔ an bɛ se ka mun faamu nin na
a bɛɛ fɔra o a bɛɛ fɔra a bɛɛ fɔra foyi tɛ nin kɔfɛ an ka misi kantigɛ wo an ka saga kantigɛ wo an ka ba kantigɛ su ye wo ko su de kun kan k'olu kɛ ka kɔn avant que ka kɔn ale yɛrɛ ka saya ɲɛ o baara nin a kan k'a kɛ a yɛrɛ ye ka kɔn mhm. saya ɲɛ tiɲɛ don ustazi mhm. munna ala bɛ nin kuma fɔ i ye pourquoi ala bɛ nin kuma fɔ i ye i bɛ taa kuran sura bi duuru ani saba suratu najim lolo kofɔ sura lolo kofɔ sura nin titiri ka di nin titiri ka di nin titiri ka di lolo ka di an ka taa a aya bi saba ani wɔɔrɔ ta ka taa bila fo a aya bi naani ani kelen ustazi kuma belebeleba dɔ bɛ yen
Am lam yunabba bima fi sufi musa yalima fɛn mun sɛbɛnnen bɛ musa ka sufi kɔnɔna na k'o kibaruya ma se e ma wa musa ka gafe kɔnɔ musa ka gafe karamɔgɔkɛ e mun sigilen bɛ sarakati kun na su sarakati kun na ko an ka saraka bɔ su ye e mun sigilen bɛ a kun na ani ka mɔgɔ kunfinw wele ah. kunfinw nɛgɛ ka fara i yɛrɛ kan mhm. ko saraka de ko sarakati de kan ka bɔ su ye ko ka e ɲininka dɛ fɛn mun sɛbɛnnen bɛ musa ka gafe kɔnɔ yala ko e ma o kibaruya sɔrɔ wa ustazi ah, nin
ɲininkali a jaabi n'i y'a mɛn i bɛ kirin de hmm? n'i ye nin mɛn fɛn mun bɛna tugu a la

ibrahima fana ka sufi musa ka sufi ani ibrahima ka sufi ibrahima mun ye layidu dafa yala i m'a ye kuran a bɛ ka kuran de f'i ye parce que mun na kuran sura bi seegin ni wolonwula suratul ala aya tan ni seegin tan ni ala ye mun de sufi ibrahima wa musa a kumana ni filɛ kurana mun bɛ k'a fɔ i ye muhamadu nin kurana nin a bɔra musa ka gafe kɔnɔ kuma de la ani ibrahima ka gafe kɔnɔ kuma
bon o baro de filɛ k'a fɔ i ye najimi kɔnɔ kuran sura bi duuru ni saba aya bi saba ni wɔɔrɔ ka taa bila bi naani ni kelen aya bi saba ni wɔɔrɔ bi saba ni wolonwula ala ko yalima e mun ye sarakabɔla ye e m'a mɛn fɛn mun bɛ musa ani ibrahima ka gafe kɔnɔ ko o ma se e ma wa kibaruya mun bɛ musa ka gafe kɔnɔ ani ibrahima ka gafe kɔnɔ ani kurana parce que an bɛ ka kurana de kalan o kibaruya a ma se e ma wa hmm.
karamɔgɔkɛ poseri kun dɛ karamɔgɔkɛ i n'i ka jalamugu nin lamɛn dɛ i n'i ka kɔlɔsi i n'i bonbonsi lamɛn jamakulu ka nin lamɛn o k'a sɛbɛn mhm. sɛbɛnni tɛ dɛ a k'a enregistré a k'a caron karamɔgɔ ninnu ni ɲɔgɔn cɛ la ustaz u k'a enregistré u k'a caron karamɔgɔw cɛ la k'a fɔ ko nin laseli bɔra sahidiw fɛ minnu bɛ alikɔrɔanu kan o kɔfɛ o bɛ tawurata fɔ o kɔfɛ o bɛ linjili fɔ o kɔfɛ lastum ala shay'in foyi tɛ yen hatta tuqimu tawrata wal injila wa ma unzila ilaykum min rabbikum kuran sura duru aya bi wɔɔrɔ ni seegin a bɛ yen suratul maida ko olu de ko ten tiɲɛ ka hakili jigi kuma fɔ kosɛbɛ ko karamɔgɔ ninnu a ye siran ala ɲɛ a ka tiɲɛ fɔ mɔgɔ ye Ahan. su sarakati ka saraka bɔ su ye Ahan. tiɲɛ tɛ tiɲɛ tɛ bi tiɲɛ tɛ sini saraka i bɛ saraka bɔ i yɛrɛ de ka kɔn i ka saya ɲɛ ustaz ko yalima suratu najimi kuran sura bi duuru ni saba aya bi saba ni wɔɔrɔ ka taa bila bi naani ni kelen mun bɛ musa ka gafe kɔnɔ e m'o mɛn wa karamɔgɔkɛ i m'a sɔrɔ wa i m'a nouvelle sɔrɔ wa o kunnafoni ma se e ma wa ma se ma donc nin bɛna kɛ mm, occasion ye a ka se ma a ka se ma n'a sera i ma su sarakati nin a dabila tiɲɛ tɛ quoi kana kana kunfinw nɛgɛn quoi su sarakati tɛ tiɲɛ ye quoi ni kuma b'i la o fɔ tɛmɛna usa la aya bi saba ni seegin hmm. ala taziru waziratun wizra ukura doni ni si tɛ ni si ka doni ta alahu akbar bɛɛ n'i ka kunko bɛɛ n'i ka doni ko e k'o lamɛn quoi e k'a don i tulo la ni kelen o kelen n'a ka kunko a n'a ka doni de don quoi ni tɛ ni ka doni ta tɛmɛ n'a ye a bɛ se ka kuranɛ sura bi saba ni duuru tan ni seegin wa an laisa lil insani illa ma sa'a
Ustaz ko filɛ dɛ ah, banna kuma banna yan pewu
a ko fosi tɛ adamaden ye fo a ye mun kɛ a yɛrɛ ye a ye cɛsiri min kɛ a yɛrɛ ye a ka cɛsiri foyi tɛ adamaden ye mhm. n'a ma kɛ a yɛrɛ ka cɛsiri ye Ustaz. An laysa lil insani illa ma sa'a. Aya bi saba ni kɔnɔntɔn dɛ.
Hmm. Adamaden. Aha. I bɛ cɛsiri mun kɛ. Aha. K'o de b'i ye quoi. Hmm. hmm. O de kosɔn tuma min na saya bɛ na mɔgɔw ma minnu tɛ sarakati bɔ o bɛ nimisa u b'a fɔ ka ala ka wagati kunkurunin fara munafikiw ka sura kɔnɔna k'u ka ala ka wagati kunkurunin fara

kuran sura bi duuru ani saba aya bi naani najimi kuran sura bi duuru ani saba aya bi naani ko foyi tɛ d'i ma fo i ye mun kɛ i yɛrɛ ye i ye baara mun waleya mun kɛ i yɛrɛ ye dɛ o sara de bɛ d'i ma ko tiɲɛ yɛrɛ la foyi tɛ d'i ma fo i yɛrɛ ye mun kɛ i yɛrɛ ye quoi i bɛn'o de ye wa aya bi naani kelen summa yujzahul jazaa'al awfa o kɔfɛ nin bɛɛ kɔfɛ i bɛ sara n'i ka sara dafalen i ye mun kɛ foyi t'a jɛ foyi t'a jɛ foyi i bɛ sarakati bɔ su ye ah. ka bila min ah.

a ko ko adamaden sɛbɛnnikɛlaw bɛ mɔgɔ nɔfɛ i tɛ fosi kɛ olu ɲɛnama wa laadiri de don o tɛ nkalon tigɛ mɔgɔ mɔgɔ eh, ka da mɔgɔ la kelen bɛ kini fɛ rakibun atidun kɔrɔ fɔ bɛɛ k'a faamu ustaz nin mɛlɛkɛ fila belebeleba fila o bɛ i ka baaraw de sɛbɛn quoi i bɛ juguman mun kɛ i bɛ juguman mun kɛ kelen b'o sɛbɛn kelen b'o sɛbɛn fɔta ani kɛta mhm. kelen bɛ mhm. i bɛ ɲuman mun kɛ mhm. i b'o o b'o sɛbɛn walasa i k'a faamu jumɛn de jumɛn de bɛ juguman sɛbɛn mun bɛ numan fɛ o bɛ juguman sɛbɛn i ka kuma jugu ani i ka waleya jugu mun bɛ kini fɛ o b'i ka ɲuman ale b'i ka ɲuman ani i ka kumakan ɲuman ani i ka baara ɲuman a b'o sɛbɛn parce que suratul haka de bɛ o dantigɛ i ye quoi tiɲɛ sura kuranɛ sura bi wɔɔrɔ ni kɔnɔntɔn aya tan ni kɔnɔntɔn ka taa bila mugan ni duuru ko don min na mɔgɔw ka sara bɛna d'u ma i y'a ye kaburu ɲininkali nin tiɲɛ tɛ dɛ ko don min na sara bɛna di mɔgɔw ma ko u ka gafew bɛ di u ma kini bolo ani numan bolo de la quoi kini ni a dir'i ma ni kini ye i ka baara ɲuman de ka ca quoi ko e kɛra mɔgɔ kisilen ye mais n'a dir'i ma ni numan ye ko o tigilamɔgɔw bɛ halaki wele u yɛrɛ kan hmm. bon adamaden ka to ɲɛnamaya la i bɛ fɛn o fɛn mun kɛ ah. rakibun atidun o bɛ e nɔfɛ ni adamaden fatura k'u bɛ mun kɛ o sa hmm. an bɛ taa kuranɛ sura tan ni wolonwula ta hmm? awɔ

mɛlɛkaw ye mun sɛbɛn i ka PV nin o de bɛ bɔ k'a d'i ma yomal kiyamati yomal kiyamati o de ye ɲininkali don kuranɛ m'o de f'i ye kuranɛ sura tan ni duuru aya bi kɔnɔntɔn ni mhm. fila bi kɔnɔntɔn ni saba ɲininkali bɛ kɛ don min o kitabu bɛ bɔ k'a d'i ma hmm?
bon o ye ɲininkali don ye yomatul kiyama ko bon gafe mun bɛ yen ni i ka baara ɲuman ni juguman bɛ gafe mun kɔnɔ a tun kurula quoi i salen ɲuman tɛ sɛbɛn a kɔnɔ mm. juguman tɛ sɛbɛn a kɔnɔ pewu i ka fɛn bɛɛ jɔra i ka fɛn bɛɛ jɔra i ye mun i ye cɛsiri mun kɛ i yɛrɛ ye o baara de bɛ na présenter i la wa a aya tan ni naani mm-hmm.

e delila k'a mɛn mm. karamɔgɔ bɛ k'a fɔ ko ko a fatura ka seli juru to a la k'a ka a sara wa ayi ma deli k'o mɛn n ka deli k'a mɛn k'a ka jaka tun ti ka dafa kosɛbɛ an b'a ka jaka dafa e delila k'a mɛn ayi ma deli k'o mɛn ko mhm. sunkalo tɛmɛnen a ma se ka sun mhm. an b'a sun k'a dafa e delila k'a mɛn

parce que sɔrɔ b'o la o ma seli don a la o ma jaka don a la o ma sun don a la o taara o nɔrɔ hiji la parce que nafolo b'o la ka na o nɔrɔ jaka la parce que a bɛ don u yɛrɛ kun e, e, n ko jaka su sarakati awɔ
o dɛgɛ o ko dɔ bɛ bi dɛgɛ nan kɔnɔ. a i kana siga a la dɛ. o sarakati bɔ don a tɔ bɛɛ kabako de don dɛ. o wari tilayɔrɔ. kɛlɛ bɛ k'a nɔfɛ. parce que u ka sɔrɔda de ye ninnu ye o ye nin lalaga quoi. k'o dilan u yɛrɛ ye. exactement. tiɲɛ.
n'o tɛ nin tɛ ala ka kuma ye. ala ka kuma tɛ. ni adamaden fatura. i tɛ ɲuman dɔ juguman dɔ kɛ ni a tɔgɔ ye i n'a fɔ ko parce que i balima dɔ e n'a to man di mhm. sisan n bɛ taa jɛnɛya kɛ ka k'a ŋaniya a ka a ka da ale ma a ka da ale ma quoi n bɛ taa sonyani kɛ mhm. bɛ n'a ŋaniya k'a da ale ma quoi o cogoya kelen na i tɛ taa ɲuman kɛ quoi i tɛ taa e, e, sarakati bɔ mhm. k'a di mɔgɔ dɔ ma ko a ɲuman ka se i balimakɛ in ma quoi sɛbɛn yɔrɔ tɛ yen quoi a banna a ka gafe kurula quoi pewu.
a kurula de a kurula wa ala ko i ye mun kɛ i yɛrɛ ye dɛ i bɛ sara n'o de ye i tɛ sara ni mɔgɔ wɛrɛ ka baara ye baara ɲuman kɛlen ye i tɛ sara ni mɔgɔ wɛrɛ mɔgɔ wɛrɛ ka ju baara kɛlen juguman ye i tɛ sara n'o ye wa an laysa lil insan illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura i bɛ n'o de ye foyi tɛ hadamaden ye e yɛrɛ ye cɛsiri min kɛ i ye baara ɲuman min kɛ

uzali ka saraka bɔ su ye o kuma tɛ tiɲɛ ye tiɲɛ tɛ a dalu tɛ tarata kɔnɔ a dalu tɛ karamɔgɔ bolo linjili kɔnɔ o yɛrɛ tɛ tarata dɔn o tɛ linjili dɔn an de bɛ se ka an de bɛ se ka fɛn f'i ye o kan u ma surunya ka kɔrɔna dɔn parce que kɔrɔna kɔnɔ kuma u limaniya ni da ye u dusukun banna a la n'o tɛ n'i sɔnna kɔrɔani ye n'i ye kɔrɔna kalan i ni alahu cɛ la i b'a dɔn karamɔgɔkɛba karamɔgɔkɛni mɔgɔ ka karamɔgɔba de ye mais an fɛ an b'i wele karamɔgɔkɛni karamɔgɔkɛni ala i bɛ ala kɛ seere ye i b'a dɔn ka saraka bɔ su ye tiɲɛ tɛ e b'o dɔn tigitigi i b'a dɔn hali n'i fa k'i wuli i b'a dɔn i ni ala cɛ ka saraka bɔ su ye ko nin nɛɛma ka se su ma i b'a dɔn tiɲɛ tɛ pour que e ye mɔgɔ bila a la

ozan kɔrɔna ko kɔrɔna ka kalan su ye k'a sɔrɔ kɔrɔna nɛɛma sariti il faut que i k'a kalankan mɛn fɔlɔ kelen i tɛ dan a mɛnni ma dɛ i ka tila k'i da de i ka tila k'i da de ka fara a kan o bɛ kɛ k'i sɔrɔ ɲɛnamaya yɛrɛ la wa o kɔni tɛ kɛ k'a sɔrɔ e salen don don surtout ka t'i su don fo kaburu nɔ na ka tila ka n'i sigi yan ah, ka kɔrɔna kalan ko e k'o nɛɛma sɔrɔ ka sɔrɔ kɔrɔna nɛɛma sariti fila de b'a la hali ni i tulo bɛ don a kalankan na ni i tɛmɛna n'i ka baro ye e t'a nɛɛma sɔrɔ ala y'i bɔ a la ni kɔrɔna bɛ kalan e y'a e m'a mɛn e tulo t'a la quoi mais e y'i makun dɔrɔn e tulo t'a la i n'a fɔ n'u bɛ seli ni mɔgɔw ye tileganfɛ seli ninnu alimami bɛ taa jɔ a bɛ seli kalan a bɛ kɔrɔani de kalan ka seli kɔnɔna na parce que o de fɔra utlu ma uhiya
wa akimi salata kɔrɔani sura mugan ni kɔnɔntɔn aya bi naani ni duuru bon o kalanni a b'a dogo ka sɔrɔ a dun fɔra a ye k'a kana dogo oui a dabɔra de walasa mɔgɔw minnu jɔlen bɛ yen u k'a mɛn parce que kɔrɔna kalankan e k'a mɛn nɛɛma de don quoi ala ko ka ne bɛ taa aw ɲininka fɛn de la aw bɛ mun ye ani aw bɛ mun mɛn kurani sura ɔ n'i ma mun mɛn dun
e ma mun ye dun e ma fɛn mun ye ala b'i ɲininka la e ma fɛn mun mɛn dun i tɛ ɲininka la bon ala ko kɔrɔna kalanni e k'a mɛn nɛɛma de don quoi mais pour que e k'o nɛɛma sɔrɔ e b'i daje de ka fara a mankan ye ka mankan in lamɛn mankan in lamɛn quoi Alahu akbar. k'o de nɛɛma ye e ma kɛ nɛɛma ye ɔn su bɛ o o mɛn wa ayi a k'a salen don ah bon e dun ko ko a bɛ nɛɛma ko a ye kɔrɔna kalan su ye k'a bɛ nɛɛma sɔrɔ a yɛrɛ tɛ yen ye o la ahan balawu ye mun ye ahan nin si tɛ dɛ Alahu akbar e tɛ kɔrɔna yɔrɔ dɔ kalan ka yɔrɔ dɔ to yen Hmm. i bɛ fɛn o fɛn mun fɔ a bɛɛ bɛ kɔrɔna kɔnɔna na a bɛ a bɛ dogo ka jurumu minnu kɛ mm. ni ala ɲɛ b'a la i bɛ t'a sɔrɔ e bɛ k'a kalan mm-hmm. su tɔgɔ la mm-hmm. hali n'a y'a sɔrɔ a fɛn tɛ s'a ma dɛ mm-hmm. ni a tun kan ka s'a ma a bɛ kɛ balawu de ye
e t'a dɔn k'a fɔ su tun bɛ kurutu kurutu kɛ ka fɛn dɔw ɲagami ɲagami k'a ka denbaya balo n'o ye a bɛ kurutu kurutu dɔɔni kɛ awɔ a bɛ kurutu kurutu a bɛ taa nkalon dɔw tigɛ i m'a faamu a bɛ taa sonyɛli fitiniw kɛ sonyɛli fitini yɛrɛ tɛ yen a bɛ to ka taa yurugu yuruguw kɛ o tɛ wa k'a ka denbaya balo n'i bɛ kɔrɔna kalan i bɛ se nin bɛɛ ma jɔn de y'i bila kɔrɔna kalan na jɔn ni maa b'e bolo la a ye kojugu kɛ ka taa komisari la komisariya la est ce que e kan ka taa komisɛri ka taa komisɛri sigi komisɛri ɲɛkɔrɔ k'a fɔ aa komisɛri i y'a dɔn an ye kalan kɛ ɲɔgɔn fɛ i ye ne terikɛ ye komisɛri b'a fɔ ko awɔ i y'a dɔn vraiment ne ka ko ka bon i bolo a b'a fɔ ko awɔ bon ne dɔgɔnin dɔ de minɛnen don yan a bɛ yan mais tiɲɛ yɛrɛ la a bɛ ɲuman kɛ cogo min na a bɛ juguman kɛ tan

a dɔ la a dɔ la a na hinɛ mais e taara a ka kojugu bɛɛ lakali ye e tɛ kɔrɔna yɔrɔ dɔ kalan ka yɔrɔ dɔ to yen suratu yasin o b'a fɔ ko yasin ka kalan su ye o tellement que yasin ka d'u ye k'a sɔrɔ yasin aya seeginnan ustaz
yasin kuranɛ sura bi saba ani wɔɔrɔ wɔɔrɔ aya seegin aya seegin a bɛ kumaba dɔ fɔ a b'o fɔ inna ja'alna fi a'nakihim aglalan mais e ye nin mɛn n y'a mɛn a ye mun de fɔ an ye kɛli kɛ kanw na nɛgɛ jɔlɔkɔw la dɛ mais o sɔrɔla mun de fɛ Mhm. o sɔrɔla mun de fɛ Mm. i bɛ a daminɛ depuis aya fɔlɔ ka na bila aya seegin la kɔrɔna de ko ye kɔrɔna de u ma kɔrɔna de don u ba la kɔrɔna mun dir'u ma ka kɛ siratigɛ tilennen ye dɛ ko n b'i ma ni nin kɔrɔna ye yasin aya fɔlɔ harafu fila filɛ nin yasin a aya filanan a ko kitabu de don mun falen don kiiri ani kodɔn na ko mamadu
e ye cidenw la ciden dɔ ye quoi

a aya seegin a ko an bɛ nɛgɛ jɔlɔkɔ don u la
u kanw na u kanw na ko u don jahanama kɔnɔna na
su ni banabagatɔ ni tuma dɔ ni a bɛ nimakaran la ko a ka taa yasin kalan a kan ni e b'a dɔn i tɛ yasin kalan a kan a tigi yɛrɛ tun tɛ kɔrɔna kan

an y'a jigin e kan mamadu lamini k'a kɛ aya jɛlenw ye ni ala bɛ mɔgɔ kanda ni o aya ninnu ye mɔgɔ min ye ni ala ja wa o de ye siratigɛ tilennen a tigi satɔ la a yɛrɛ tun tɛ kurana kan kurana ko k'i kana seli gundo kurana ko k'i kana sun tigɛ ni tile ni su ma ni dibi ma na kurana ko k'i kana nin kɛ k'i kana nin kɛ a tun si a tun t'o kan a satɔ la k'e ka taa yasin kalan ala dun ko ko ni yasin kɔnɔna na ko mɔgɔ minnu tun tɛ siratigɛ tilennen kan an bɛ nɛgɛ jɔlɔkɔ don o kan na i ma mago sa wa mun de y'i bila yasin kalan na e ma se k'a fɔ ala yafa ma ala e taara yasin kalan ko coron